Un disperato bisogno di crescere per il rilancio delle imprese del territorio. Fit custu s'argumentu de s'assemblea organizada dae sa Confindustria de sa Sardigna de Mesu pro sos primos settant'annos de s'istoria sua in su Museu de su Costùmene, a sa cale ant partecipadu su presidente natzionale de Confindustria, Giorgio Squinzi, cussu regionale Alberto Scanu, òmines de sas istitutziones locales e regionales, su sìndicu de Nùgoro Andrea Soddu e su presidente de sa Regione Pìgliaru. Ma fini medas sos imprendidores puru, chi in custos annos de crisi sunu resessios a mantennere apertas sas aziendas e a fagher traballare sos dipendentes e a dispetu de su pore de peleas. Su mere de domo l'at fatu Roberto Bornioli, presidente de sa Confindustria nugoresa, chi in s'interventu suo at faeddadu de su passadu de sa Confindustria, at analizadu su presente e inditadu s'andala pro unu benidore de profetu. Semus apessamentados pro sas impresas, ca sun solas, isacaradas dae sa crisi e dae sas tassas, su prus de sas bortas paralizadas dae sa burocratzia, e pro cussu in medas perdent sa fidùtzia e no ant prus sa fortza de poderare. A dispetu de sas dificultades, però, non mancant in su territòriu nostru, at nau Bornioli, aziendas e setores produtivos de primore, ma depen èssere in conditziones de abarrare in su mercadu e de cumpètere chin sas àteras. Bornioli at ammentadu a su presidente Pigliaru sas propostas pro torrare a pònnere in motu su territòriu de Nùgoro, fiscalidade de vantàgiu che a su Sulcis, rilànciu de su setore manifaturieru e polìticas industriales, non fundos novos ma infraestruturas de base, tempos sicuros pro sas istrutòrias de sos incentivos e sas autorizatziones ambientales, sustentu polìticu. Bi cheret unu pianu ispecìficu pro su 'e Nùgoro, prima istabilinde ite fàghere e a pustis ponende su dinare netzessàriu. Non nos cherimus petzi lamentare, at concruiu Bornioli, ma fagher propostas cuncretas e de profetu pro totus. In s'interventu suo Giorgio Squinzi, presidente natzionale de sa Confindùstria, at chèrfiu sutalineare s'impinnu mannu de sos imprendidores de su territòriu de Nùgoro in su traballu issoro fitianu, a dispetu de sa crisi econòmica e sotziale chi sun connoschende. Su presidente Squinzi at ammentadu sos datos de sa disocupatzione e de s'ispopolamentu, chi biene sa Sardigna e su territòriu de Nùgoro a manera particulare, de sas primas in sa classìfica de sas regiones de su sud de Itàlia. A livellu natzionale, sa Confindùstria pedit a su guvernu semplificatzione burocràtica e investimentu in sas infrastruturas, pro mèdiu de s'amodernamentu de s'Itàlia, e su matessi si depet fagher pro sa Sardigna de mesu, at nau, chi est in unu ritardu istòricu oramai connotu. Squinzi at fintzas sutalineadu chi a livellu natzionale carchi mezoru si biet, tzertu, galu non bastat, ma si depet bìere comente su primu passu cara a su cambiamentu. Duos iPhone furados e recuperados, bator pessones denuntziadas pro ricetatzione in duas operatziones mandadas a dainantis dae sos carabineris de sa cumpagnia de Siniscola, a pustis de sa sinzalassione fata dae duas pessones a sas cales che l'ana furadu su cellulare in ispiaggia. Sa prima denuntzia l'at fata una turista romana, chi fit in s'ispiaggia de San Teodoro cando che l'ana furadu su cellulare. A pustis de sa denùntzia sos carabineris de sa tenèntzia locale an aviadu sas indàgines chi an sejadu tres citadinas istranzas residentes in sos campos nòmades de Olbia e de S'Alighera. In sa iPhone an inseridu in su tempus ischedas diferentes ma sos carabineris, faghende percuisitziones domiciliares, sun resissios a recuperare sa cosa furada e a la torrare a sa mere. Sa matessi cosa est capitada a unu pitzocu de Siniscola chi fit faghende su bagnu in sa caleta, cando che est issiu dae modde s'est abbizau chi li mancabat sa iPhone. Custa borta puru, a pustis de sa denuntzia, sos carabineris an aviau sas indàgines chi an sejau chie at comporau su telefoneddu furau, unu turista romanu chi est istau denuntziau. Una interrogatzione urgente supra sa mancada ativatzione de su fundu de anticipatzione prevìdiu in sa finantziària duas miza e bìndighi in favore de sos grupos de atzione locales chi, no aende dinare pròpriu, an bisonzu de fundos regionales pro garantire sas anticipatziones netzessàrias pro tancare e rendicontare sos progetos finantziados chin su Pianu de isvilupu rurale duas miza e sete-duas miza e trèighi. A la presentare in Cussizu regionale est istadu su grupu de su PD, primu firmatàriu Piero Comandini. S'istrutòria chentza fine de sas dimandas e s'àsiu in su pagamentu de Agea, iscrivit in una nota Comandini, an acajonadu una mancàntzia de licuididade de sos gal de sa Sardigna, chi non sun in gradu de licuidare sos impinnos pro tancare sos pianos de isvilupu locale. Su grupu de su PD pedit una risposta urgente dae s'assessorau a s'Agricoltura pro cumprèndere su proite de sa mancada ativatzione de su fundu de anticipatzione in favore de sos gal, comente istabiliu dae s'artìculu nobe de sa leze regionale chimbe de martu duas miza e bìndighi. Sos gal, sighit Comandini, sunu de importu mannu pro s'isvilupu locale. Àtuan sos asses tres e bàtoro de su Programma de isvilupu rurale, chi est su primu istrumentu de programmatzione e atuatzione in matèria de agricoltura. Secundu sos esponentes de su PD a sa Regione sas anticipatziones non l'an a costare nudda, ca sos GAL, in pessu ritziviu su rimborsu dae Agea, liu diant torrare deretu. Su pareggiu chentza retes chin sa Viterbese permitit a su Nugoro de abarrare in artu in classifica, como est cuarta, chin treichi puntos, frutu de tres binchidas e bator pareggios. Sa prima in classìfica est s'Albalonga chin sèichi puntos, sighit s'Ostiamare chin bìndichi e su Grosseto chin batòrdichi. A oje su Nùgoro si podet bantare de èssere s'ùnica iscuadra chi no at mai pèrdiu una partia e de àere sa menzus difesa de su girone chin petzi bator retes subias. A pustis de sete zorronadas, duncas, su bilànciu de s'iscuadra est positivu, cunsiderande chi at cumintzau su campionau chin una formatzione noba de su totu. A pustis de su parègiu de esòrdiu chin su Lanusei sos nugoresos an àpiu resurtaos de importu in campos difìtziles e chin rivales fortes. An bintu in Rieti e Muravera, paregiau in Grosseto e contra sa Viterbese e bintu in domo chin s'Olbia. Sa partia imbeniente como l'at a jocare chin s'Arzachena e no at a èssere fàtzile ca sos gadduresos puru sun andande bene e an gana de bìnchere.